oriri na-eme mmanwụ kwama na ọnya oge bụ udu abụọ ise bụrụ udu mma udu mmadụ udu na udu anụ udu oriri na udu iyi udu isi udu iwe udu mma udu mmadụ udu obi igwe bụla tụrụ eme ejemeje mere ejem jụ gaja agụ na kwalisi bụ ọkwalị gị ike mgba n'ili ezu dị na amaghị aka njụ agụ sị gị na mmụọ maa gị aka ị nara etipịa nara aka ya eme ọzọ mmadụ mara aka etipịa atụchi obi gwara gwara ha dị n'ụwa na n'ebe a na-eje etegbula aka ekene ndị na ndị a ekene ndị chizi na igwe ndị chizi ọrụ chizi na oroma ngene m iyi obi na-ekenekwa n'ụlọ kene ọgọdụ na ndị eze arụbinagụ nne nshi nne nwaanyị na-egbu ọdụ

Tumabi na mmiri ike nwụrụ n'oroma adị nne toru arụwa mmiri aka eto na n'ọgba na abịa izu na mama na ekene arụwa ọnụ akwa nwere nne dị otu ọrụ mmiri nke ọnụ nke nwaanyị na-aba nza pa ụtọ maka ọrụ kụzi baja na ọkụzi biri oroma ndị ichie na ọkụ na mmiri ndochi igbo ndị ichie na igbo na mmiri igbo na mmiri igbo mkpọkpọ dọ na igbo mkpọ dọ na n'ọkụ ana m ekene ụlọ chi m ana m ekene ụlọ arụbinagụ ndị eze wakpo arụwa mmiri jukọ maka ete bụ iyi nwa ahụ ezu na ọmambara odogwu na odogwu agụ odogwu adụ adụ agụ na dịteta asị nwe mmiri ma ike nne nsagbo gị arụsị na-eri agụ na-abịa ebe ebe na ebe ọ ọnya ka a na-ewe ete maka na ikuku a na-amara n'ọnya aka otule ikuku ama n'ọnya ka a na-ewe ete sị na ọkwa ya bụ udo abụdo oru maka mmiri na-elu azụ si na ya mabụrụ ịnụrụ a na mgbumgbu ọnyịmọnyị si na bụ kesa sakwụsizi n'ili apa mgbe ndị na-enwe ite agbanye ọkụ grita na bụkwa ọsịsa na-arịrị ya elu sị na ọ nọ n'ekete na-eti egede na akpụrụ were gbaa agụ bela ọrọpụ ọgụ na-etu ga ahụ na-aza sị na ọkwara ya bụ udu na bụrụ odu ala bụrụ odu osi bụrụ odu amụnsị bụrụ odu ogboma bụrụ odu na-eji ego bụrụ odu na-ana agụ bụrụ odu na-eje ebe a na-eje ego ahụ eje ebe a na-eje eje ahụ bụrụ odu na-egburu aka egbute egburu aka egbute bute

mmemme ngụnye kpegburu ogu kpegbuo ọha na isi bụ mere ma ọ eze sonyere m enyo ụlara bụ ọgụ njaba mba na-etugharị n'azụ na agarị akwụ akwụ ụdị akwụ eto giri eto ọkara ọbara ọtọbọ na ndị mmụọ na ndị egara a na-ebu achịrị tasị a na-esi ite a na-esikwa n'okwuchi ite n'ọkụ maka na ite na okwuchi ite si n'ọkụ a na-esi ite a na-esi okwuchi ite ikwebiri ọgbakọta n'azụ na mmiri ju ite olu mkpọ na oju ahịa olu mkpọ na oju ikoro ma ọ tagbuo adagbuo ikwebiri ọgbakọta n'azụ ọ sị na ọ nọ n'ekete na-eti egede n'ebe odo ebe ọ na ọ tagbuo adagbuo sị na abụ mkpumkpu ọyịmụ ọ na-abụ ugwu abụọ abụ egede ọhụrụ sevesi aka wee ka alịsịrị ya maka ọgba ọsọ alị ya si na ya kwụsị ike ama na oyibo abịa bụrụ ụzọ nọrụ obi igwe nzi ya ọ sị na ya na-edegburu na-ede jimjim si maka na udu a na-akọrọ mmiri si na ya mabụrụ ịnụrụ ahụ na bụla rọba bụ ndị abamba ndị tụrụ ahụ ya na-azọ si na ya kwuru ekwuru eko sasa kwụsịzi na iri apam si na ele na ya enweghị ite si ya agbanye ọkụ na nkiri nkiri ka a na-ekiri rere si na ejiri ya kpuo ozu bụla rọba bụ ndị abamba si na akarị akwụ akwụ ụdị akwụ eto kiri eto ọkara ọkara ọtụgba na ndị mmadụ si a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya si a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya si ma a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya si ma a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya asị na ya bụ nnụnụ abụọ aka ete bi iji tete asịwa mmiri asị na ya bụ nnụnụ abụọ na nnụnụ ejiri azụ agha si maka mmiri nwa ya bụ ọgazi na akịka ya dị ya n'arụ si maka na nwoke si na ya ji nwa si na ya ji ma ọ bụ maka na onye ji ya meme gịnị gbogbogbo a isi ibere ma eze banyere ma ya debara mebe onye ọbụla bụrụ debara aka ya si maka na enwere nri na-eri nri onye ọzọ enwere obodo na-eje obodo onye ọzọ ọkwara ọrụ na-eyi ọbụ to n'ọkwara ite ka a na-esiri gị n'ọkụ ama n'ọnya n'ọkwara gị bụ ama n'ọnya bụ na ya bụ ikuku ji bụrụ odogwu maka na ikuku a na-anwụ ndụ n'ọnya si na ite ka a na-esiri gị n'ọkụ si na ite ma a na-esiri gị n'ọkụ ka isi na ọ bụrụ na ibu na agụụ na agụgụ na ya na-alụrụ ibe e kwuru na ebe m gwara ka ya na-alụ m sị gị jebe i jebe m sị gị dọọ ị dọọ m sị gị mee wee mee ya na-eti ite gị na- e- e- na-eti ite gị ị na-aba mba ọbara dị m na-aba ka oturu alụsị na-aba ka mmadụ na-eje ka mmadụ na-eje ka mmụọ na-eje ka arọ isi nwe obi igbe nza gị isi na ị na-agalụkwa n'ebe mmụọ ị na-aba mba ọbara dị m si elu ebe mmadụ si ị na-eke odogwu si na iwe na-abịa ozugbo gị ebe ebe n'ebe akwụ eke si maka na enwere obodo na-eje obodo ọzọ enwere nri na-eri nri ya ọzọ were aka nye aka ka aka ji eto were ọkpa nye ọkpa ka ọkpa ji eto ma weta aka ka atọ na iwe anyị si mana ọ bụ eluigwe anyị gbọọ ọdụ na ọ bụ ife chi anyị na chi anyị kwuru ka anyị na-alụ n'ụwa bala rọba ọgwụ a sị na etuga abịa na-aza maka na ikuku amarọ n'ọnya mbụ si na aka na ejidere ọkụ na aka na ejiderekwa na anwụrụ aka na ejidere mmiri mgbe i kwere na agbapụta ya n'azụ si na ọ nọ n'ekete na-eti egede ya si na abụ udu oriri si na abụ aka otula oke mmiri na-eru azụ mkpụmkpụ ọyị mọyị si na ọkwa na ya bụ udu ego si na ọkwa na ya bụ udu abụọ si na ya bụ udu mmụọ si ya ee ọ sị na abụ ya bụ ama n'ọnya maka na ikuku nwere ka ọ ama n'ọnya si na ya na-eje n'ike na-egbu n'ike na-eri na nwayọọ so maka ije dị na ya ya eji ya na si maka ụnụ adị na ya anakwanụ si maka na ya ji ezigbo ije ka ya na-eje na ya na-ejere ajije ma nwoke si aji ije na ije nwoke nwere ka ọ dị na anakwa maka na nwoke si na ya ji nwa si ya nwata si ya jus ọmaja si maka na ọ sụrụ ọbịa ata ọka bịaghachi ọ daa wee bịa otu nri otu nri bụ site nri nwiri nwiri nri na anaba naanị na mbe mbịa ribụrụ ọkpa na anyị na-eke n'ụlọ bụla ọra bụ ọgwụ anyị na-etu ka aba ya na-aza kwesịrị ọsa kwụsị izi na eri apa mma aka otule jibi ikuku ka a na-ewe ete na ọnya ka ya si na ya mbụ maka na ọ bụ na ọnya adịghị ma na ikuku ya manụ maka na ikuku a na-amakwa na ọnya na ọkụwa sịrị maka na ijidere anwụrụ maka na ijidere ọkụ maka na ijidere mmiri anyị bụ mmiri enwero ilo ihe anyị nọ na-agwa ụwa ọya tọrọ m worldwide ọcha nwere iwe ọcha nwere iwe abụka ntị ego ọcha ji iwe ọbụla na-agbọ nta na-agbọ imo nwere okwu ọ bụla ị na-aya abụọ agara onye saa nwere ngwa abịa hmm? anyị nọ n'igbo na olu oyibo nọrọ na mmọnwụ na-eti mmọnwụ ọgwụ ka a na-agwọ ọgwụ ka ọgwụ ọbụla ọbara ara nsị ka nsị ọ bụrụ nsị na aja aja kazị aja ọ bụrụ na agbajigo dibịa aka maka ịgbaji aka adị na ọma ọgwarị ee ihe eji mango mara eke rie maka dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ gburu dibịa nwa gburugburu ji eji gba aja na oyi epu ome ee na echi ekwere eze echi ezie maka na nwa eze na-agachi eze ọ nọ n'ikpo ego ee balara bụ ọgwụ nji aba mba na-etu ka aba ya na-aza ọ gị bụ arụ obute obute ọ gị bụ agarị akwa garị na abụọ agarị ya owu ọ gị bụ obu ọrụ ogiri ete ite ogbi na ogiri ite ogiri ọbara na ndị mbụ na ndị egede ọ gị bụ udu abụọ ọ gị bụ udu osisi ọ gị bụ udu osoru ọ gị bụ etena mbụ ee na-agba otule ete ndị mmụọ ọrọse ụta ndị mbụ na ndị egede ee si na gị na-agba ajọ mmụọ na-agba amosu na-agba ogbuma na-agba ọgwụ na-agba nsị na-agba aja na-agba ndị ahụ na-agba ndị ebe aba a na-eme si maka na si na-agba abụrịbe abụ anya si maka na obusi n'ike adị na waja na waja na igbaji aka adị na ọma ọgwụ maka dibịa si na ya ji ọgwụ ee dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ gburu dibịa onye nwekwa n'obodo na-eji obodo ọha ọzọ nwere nri na-eri nri onye ọzọ chineke osi egburu eze oge abịa mma ọ gị ji ike niile eze mmụọ na eze mmadụ eze kiri gbochikwa abịa mma gbochikwa abịa mma enwe bịa ọ gị ji mmiri gwọọ ya n'elu ụwa were abịa na mgbọrọgwụ ya n'elu ụwa were ya nwe obi igwe n'aka ntu ọkwa si n'aka na-agbalị mmụọ na-agbalị mmadụ eji ma mara kere eze wara nara ubute obodo isi ezisi ahụ ejeme jemere ejemeje eze ndị mbụ na eze ndị egede eze ndị nze na ọzọ eze ndị eze igbere oriri ichie n'ichie a n'ichie oriri n'isi mmụọ isi mmadụ isi abịa na mgbọrọgwụ ọ gị bụ na nna nna anyị batili egide ọ gị bụ na nne nna anyị bakiri odogwu ee nna nna ya mere nna ya mere gwọrọ ya na egedele ya dịrị eze ndị mbụ na eze ndị egede si bụrụ eze oke abịama eze ndị ya na eze ndị egede eze ndị nze na ọzọ oge iburu m iji na-agbali nwa obi igwe kwara gị ike mmadụ na-eri ozu nte ogoji ụka aja aga na ajagbula akpati ozu mmụọ na mmadụ eze ndị eze ee gị were were kpọọ enu kpọọ ana kpọọ nta kpọọ imo oge ibe alụsị nwere ngene nwere iyi nwere orimiri oge ibe ejemeje mere ejem iji wa niile osi ebuli ji na mgbana maka edobe aka nka nakwa ndị ibe oke mbili ọgwụ niile oge iji mmiri gwa anyị n'iru ọla ebe na mgbọrọgwụ anyị were enwe obi igwe n'aka tụkwasị aka na mgbalị mmụọ na mgbalị mmadụ ya ejiji mangụ mara ekele ya ọgwụ ka a na-agwọ ekele ndị nna ndị a kele ndị uchichi kele ndị chizi n'igwe kele chizi n'ụwa kele nke ọra mmụọ ndị eze niile kele ọra mmụọ ndị ichie niile ọra mmụọ arụbinagu ukwu arụbinagu nta arụbinagu ugwu arụbinagu

ee ana m akpọku n'isi mgbakọta eze nwabịa na mmiri ike nwuru na-akụ osimiri na orim na-adụ onye nne na orim na-aka eta ka ete bụ iyi nwaanyị nwe ezu na ọmambala na ite were orim na ọncha arọ nwaanyị mmiri ana m ekene unu nne nwa na-aga n'igwe ọgọdụ na ndị eze ana m ekene unu ee ka ete bụ iyi nwaanyị nwe ezu na ọmambala ihe ji na-adụ na nga igwe ọlụta mụ na ọkụzibiri aja na ọkụzibiri orimiri nne nwaanyị oge ndị bịasị nyere ya nọ akwa nwee ndị iji tụlụ ode agbadata mpe eze ma na ojiri ba na-agụli ejije na nwaanyị inwe ngere nwere ọbụla yuru mebe na-abịa ezu na ọmambala sị mgbagote ọmambala uru na ndị zaba na-abịa ezu na ete ụlọ orim na ọja arụ nwaanyị mmiri nwaanyị na-aga n'ikere na orim makurdi n'orim bi bar beach n'orim ochie n'orim jọdan mmiri ọdọ ana m ekelekwanụ na nsa bụ ogede arụsị na-eri agụ ya na-abịa ozugbo ebe n'ebe arụ mmanụ ma rie ogwu mmogo ana m echebesi m were kebe matloira na ọkụzi buru ibu agbagotara na igbo ndị si na n'igbo ndị si na anambra ndị si na n'imo na imo ndị si na n'abịa na ndị si na anambra na mmere na-azụ ya na-atụ iko bụrụ ya nwebere ọra bụ ọgụ na-etukarị na-aza ọ ga na amarụ n'ọnya onye si na abụ abụrụ ya abụ abụ anya ịgbaji aka ada ụmụ gwara ya ee ọ gị ka m biriri mmanwụ si na ịkpọrọ awere kpaa agụ si na enyi na ego ibu nwere ite akwanye ọkụ si na aka otule okosira sakwuchizi n'iri apa mma ka a na-eweta na ọga ibu ya bụ ọma n'ọnya ya ọga ibu na iko a na-amara n'ọnya maka dibịa gwara ọzọzọ ogburu dibịa maka nwoke si na aje nwaanyị si na aje nwata si na dusi ma ọ bụ ije ememe gịnị kpegburu okpukpe gbọọ n'isi ibili olimiri ma eze bụnyere m ya enwere nke nwe obi igwe na-azọ ee mara ọrọba ọgụ na-etu ga awe na-aza ọ sị na enwere nri na-eri nri onye ọzọ si na enwere obodo na-eji obodo onye ọzọ were aka nye aka ka aka ji eto ee ọlọrọ bụ ọgụ na-etu gị abịa na-aza wee kene arụbi n'igwe kene arụbi n'ụwa kene arụbi na orimiri kene arụbi na ngene kene arụbi n'iyi kene arụbi na agụ kene arụbi n'ụnọ obunobo ọbake arobinagụ babawo kwuru na mba onye ji ma mgbalaka mmiri naanị nkụ dị n'ụlọ na-eyere ụlọ nri nkụ dị na mba na-eyere mba nri nkụ dị n'obodo na-eyere obodo nri ee na-enwe nri na-eri nri onye ọzọ pụta ka ka atọ n'iwe ọ bụrụ ọbịa ọgụ ozugbo akwụ ete ebe na ebe ma were aka ya aka ka aka ji eto ọnụ ka eji na ọgụ ọnụ ka eji dozi n'ọnụ na-eyo ebe asị na oyego ọ bụ na oyego ee ama n'ọnya ikuku ama n'ọnya aka otule ikuku ama n'ọnya ọ gị bụ na a na-amarụ n'ọnya ahụ ọ gị bụ ori n'ike obu n'ike ọ gị bụ oje n'ike ori na nwayọọ ee si n'ọ kwanụ gị bụ orumiri na udu a na-akọrọ mmiri nwere akpụ orumiri ka ọ si n'ọ kwanụ gị bụ udo mma ọ bụrụ udu egwu bụrụ ara ego kụkụ ego agarị akwa agarị na-aba agarị bụ ego oyibo ọ bụrụ ogiri ete ee agarị ya bụ ewu ọra ogiri ete obi ikonwe iwe ee owu ọra ogiri ete ogiri ọbara na ndị mbụ na ndị egede na ndị eze niile ndị ọkara dị mma ee agbọbara gụta ma ekene ụnụ ndị ichie nwe ụnụ ndị aka atụnụba ndị akwụ ọbara ndị ogbu ọbara ndị ọkara ndị n'obi makpọdọ ana m ekene ndị itoro arụsị nwe mmiri eto ogbe ana m ekene ụnụ si gbakọta ndị nna ndị a ndị usi lito mmụọ ndị chineke yara ibi gboro anụ asụ ana m akpọkwuru unu ndị bi n'igwe si nrite ndị bi n'ala si unu gbakọta ndị bi n'ori si nzu ana mụ ndị nọ n'ala igbo orumiri na ya ngene niile na arụsị niile na ya anụ akwa nwe enyi na-agụrụ egwu jere nwa gị nwe nge nwere ọbọ nri na nsị abụghị arụsị na iri agụ orumiri ado ihe na ịdị otule na etewuru orumiri ọnịcha nwa ya na-aga n'ihi igbe ana m ekene ụnụ ka osim ndị na ndị ana ndị nwe ọrụ obodo na ndị eze arobinagụ nne m ana m ekene ndị biri m ụgbọ ndị biri m kpakịa ee mekwara mkpakịa mmụọ ka a na-eti egede ndị mmụọ ka a na-eti ọ ama n'ọnya ka a na-ewe etere ikuku aka oturu ikuku oke osi na asa akụsi ezi na-eri apa mma si na ile na enwulite agbanyụ si na okirikiri ka a na-ekiri ihe bụ ododo si na ejikwana ya ema ozu okirikiri ka a na-agba ukwu ose anarọ arị ya enu si ikolo ụkọta mgbe egiri nego na atụ ite malitere atị si na abụ ukolo abụọ nsị ya ee ọsị na ya bụkwa na anya na-abụrọkwana ntị na otu agba na-eterekwa n'isi akwụ si na akụsi ike ama na oyi ebu ebu na si na abụ dur mechi mmiri na mgbukpọ ọyị mma ọyị bụla ọrọbụ ọgwụ m ji aba mba si na abụ mberede ya dike mana mberede ka eji amalite dike na-eme ka a na-akpọ ebi dike agarị akwụkwọ ka ụdị akwụ eto geri eto ọkara ọbara tụkpọ na ndị mmadụ si a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya si a na-egbu achara si achara na-eto ikuku ama n'ọnya ọ gị na-eje n'ike na-ana n'ike na-amapụ n'ike na-eri na nwayọọ ee ọ gị bụ na-ejebe na-eje aga anaba na ana aga ọ gị bụ na-eri ego ite si n'ọka ị na-eri ihe ka ọ dabara na agụụ na-agụ gị ee iwe mgbaghachi ya na-alụ m sị gị dọọ ndọ ebe ọbụla m sị gị jee ka ihe eje m sị gị na-eme ka ihe eme ya na-aga ka mmadụ na-aga ka alụsị bara arabụ ọgwụ m ji aba mba ọ ga na-agbara na iko aka na-ejidere aka na-ejidere ọkụ a na-aga na-ejidere mmiri igwe dọ na mgbakọta n'azụ obi igwe nwa igwe eri belọra bụ ọgwụ nji aba mba ee na-etugharị na-azụ ya ngwa ya n'ala eri ma ngwụ ngwụmara eri ya mmiri gori na igwe a na-atụ ite mmiri si n'ụlọ na-akọrọ mmiri si na nwanne nwere ekete na-ete egede ya si na mbiri mbiri kiti gburu egwu si ya udo igwe anya Mm, si na ebuje jebe jese n'ọya na gbara mọpịa gburu ọkịsa mgbe okpuru bụ gbara gbara agwa gbara agwa ọgwụ na-etuga abịa na-aza eme ọgwụ ka a na-eme Ee, a na-eme na onye na-ebi ogburu odogwu Mm, Rere bụ ọgwụ na-etugharị ya na-aza. Ee, si na abụ nnụnụ abụ na nnụnụ ejiri azụ aga. Sọ maka mmiri ama ya bụ ọgazi na akịka ya dị ya n'arụ. Si na ya kpọrọ were gbaa agụ obi igwe. Si na ya bụ mmụọ mpịa bụrụ ọlọdị. Si na ya bụ ete na abụ. Si ya si m otu ete ndị mmụọ na ndị egede. Họrọ ọsọ ụta ndị mmụọ. Ogiri ete ogiri ọbụla. Katụrụ mkpa akwụ ọbụla ndị ogbu ebi. ndị na ndị odiara ndị aka ogute tụrarị ete ogbe siwe mmiri ohu ọrụ ogiri ete ee a ga-eri akụ ote ogbe a ga-eri akụ ohu ọrụ ogiri ete ọ ga-eri akụ abịa na mgbọrọgwụ ọ ga-eri akụ ọbara ọra bụ ọgwụ ọgwụ jikọ ọgwụ ọbụla ọbara ọra nsị ka nsị ọbụla nsị na aja aja ka aja ọbụla na-agbajigo dibịa aka ọbụla dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ gburu dibịa ọbụla onwe gburu ji jikwa aja n'oyi pụọ mme enwe eze chi eze na-ana n'ikpo ego ee enwe eze abụ eze n'ebe ọdụ ebe ọ da na na-erusi na aba aja na elabata ozu bụlara bụ ọgwụ na-etuga abụ ya na-aza ọ gị bụ udu mmọnwụ ọ gị bụ udu abụọ ọ gị bụ udu enu gị bụ udu ala gị bụ udu oriri gị bụ udu ngene gị bụ udu abụọ gị bụ udu agụ gị bụ udu ụnọ gị bụ udu odogwu gị na-eje n'ike na-eri n'ike gị na-amabụ n'ike gị bụ ori na nwayọ lọrọ bụ ọgwụ na-etugharị na-aza ọ sị na ya kwuru ekwụsị dewi ya kwesịrị acha kwụsịzi na-eri akpa mma si mgbe egori na egwu atụ ute mmiri si na okirikiri ka a na-ekiri eze si na niile eweta si agbanyụ ọkụ lọrọ bụ ọgwụ nji aba mba na-etugharị ya na-aza ọ sịrị na mgbịrịgba mmadụ na-eji na-atụ egwu ee si na kelekele na-amakwa n'ọhịa ọbara ọra bụ ọgwụ ọ sịrị na ya kwuru ihe kwụsị eri ya kwụsị ọcha kwụsịzi na-eri ya maka ma sị na ikuku ya ka ikuku ya dọ si nakwa na ikuku ya mmanwụ si na ya kwuru ekwuru ebe kwesịrị acha kwụsịzi na eri akwa ma bụla ọra bụ ọgwụ nji aba mba na eri ma nwere ike ojere kwa to ọgbara akwụkwọ na akpụrụ ike ọ gbara na ndụ ọgba ha n'ọnwụ si na ikwe buru na mgbakọta azụ ya na-ede gburu na-ede jimjim obi gba si na ya na-ede gburu ya na-ede jimjim si maka na mmụọ kwuru na ogbugbo zamara akwa ọ sị nkwa eri ya ego si na ya na-ekwukwara inye ya ego